tikulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino ndine brian banda ndi mzangayu Cathy Maulidi programu iyi dzina lake ndi zili kuti ndipo akui- afotokoza bwino ndi mzangayu Um, programu imeneyi uh, Brian tikuwunikira zitukuko zomwe a Chakwera anafotokoza kuti boma lawo lachitira maboma onse a dziko lino la Malawi mu sona yawo imeneyi m'chingerezi amati state of the nation address yomwe amapereka uh, ndithu potsegulira zokambirana ku nyumba ya malamulo ndiye mu sona m'menemo anafotokoza ndithu kuti achitira zitukuko maboma angapo mdziko muno koma anthu anayamba kutulutsa makanema akuti ayi zitukuko zina sizidachitike ayi uku chitukuko cho mwina changoyamba kumene sichidatheke nkomwe ndiye zimenezo zitachitika a Chakwera anabweranso ndithu ku nyumba ya malamulo koma anadzafotokoza kuti panalidi ndithu pena mpena pomwe ogwira ntchito awo ku state house adalakwitsa poyika zitukuko zimenezo koma anafotokoza kuti komabe zinthu zina zomwe zili mu sona imeneyo akuti zidachitikadi ndi zoona ndiye ife kuno ku times tidachitapo ndithu kanthu kuti tilondoloze monsemo tifufuze kuti kodi zitukuko zimenezi zinachitikadi kapena ayi ndiye atolankhani athu anapita maboma osiyanasiyana ndipo titsindike kuti a president chakwera adabwereranso ku nyumba ya malamulo kukapempha kuti pali zina zimene zidalakwikazo azikonze asaziike uh, mu mbiri ya uh, zokambirana zimenezi ndipo lero tikulowera mboma la salima ndithudi salima ndi limodzi mwa maboma omwe ali mchigawo chapakati mdziko muno bomali lazungulidwa ndi maboma a dowa nkhotakota dedza lilongwe ndi ntchisi kumvuma kwa salima kuli nyanja ya malawi bomali lilinso ndi mitsinje ikuluikulu yomwe imakathira madzi mnyanjayi salima ndi boma lotchuka kwambiri ndi ulimi wa mbewu zosiyanasiyana usodzi ndi ntchito zokopa alendo zinthu zimenezi zikuchititsa kuti pokonza ndondomeko zosiyanasiyana kufunika kwa bomali kuunikidwe bwino ntchito zachitukuko monga sukulu zipatala milatho kulimbikitsa ulimi ndi zina zikuyenera kulimbikitsidwa m'bomali mzaka zisanu zapitazi boma la malawi lakhala likupanga zitukuko zosiyanasiyana zomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuti moyo wa anthu mbomali ukhale wabwino komanso wa amene amapita ku nyanja kukasangalala muthenga omwe anapereka ku mtundu wa malawi omwe pa chingerezi umatchedwa kuti state of the nation address pa 14 february chaka chino ku nyumba ya malamulo mtsogoleri wa dziko lino lazarus chakwera anatchula zitukuko khumi ndi zisanu ndi chimodzi 16 zimene akuti boma lake lachita ku salima mzaka zisanu zapitazi
ku salima A Chakwera anafotokozapo mu sonayi kunena kuti boma lawo lakwanitsa kupanga zitukuko monga kumanga sukulu zatsopano zokwana zisanu ndi zitatu anafotokozaponso kuti ah, iwo boma lawo lamanga nyumba zophunziriramo zokwana 56 atolankhani athu koma anapita ku Salima mwina kungoomba mkota pa nkhani yokhudza chitukuko cha mbali imene ya maphunziro china ndi chani chomwe anakapeza A Chakwera adafotokoza mnyumba ya malamulo kuti boma lawo lalemba aphunzitsi 290 koma times itapita ku salima idakapeza kuti aphunzitsi si 290 koma ndi 171 titsatire limodzi kuti anapeza zotani ndi monga momwe wafotokozeramo brian mtsogoleri wa dziko linoyu adati m'boma la salima mudamangidwa sukulu zatsopano zisanu ndi zitatu komanso zipinda zophunziriramo zokwana 56 kafukufuku wathu wapeza kuti mbomali mudamangidwadi sukulu zokwana zisanu ndi zitatu za sekondari zatsopano koma zipinda zophunziriramo zimene zidamangidwa ndi 45 zimene kuchita masamu zikuyimira kalasi zokwana 90 kamba koti chipinda chimodzi chimadulidwa pawiri kupanga kalasi ziwiri tidayendera sukulu ya pulayimale ya kaphatenga kumene tidapeza kuti kuli zipinda zisanu zimene zikutanthauza kuti kalasi khumi ndi zimene zidamangidwa pa sukuluyi tidayenderanso sukulu ya pulayimale ya chitiwiri imene pali zipinda zitatu zatsopano kusonyeza kuti pa sukuluyi pali kalasi zisanu ndi chimodzi zatsopano komabe tapeza kuti pa zipindazi chimodzi chimene chikuimira kalasi ziwiri chidamalizidwa kumangidwa pomwe zipinda zina zimene zikuimira kalasi zinayi zili mkati momangidwa tidayenderanso sukulu ya sekondale yoyendera ya mkanga imene ndi imodzi mwa sukulu zisanu ndi zitatu za sekondale zatsopano zimene zamangidwa mbomali a alfred hauya ndi mkulu woona za maphunziro masewero komanso achinyamata m'bomali sukulu zatsopano zimene zamangidwa kwambiri ndi ma secondary school chifukwa tikayerekeza ma primary ndi ma secondary school ma primary school ali paliponse kuti mwana amene afuna kupita ku school atha kuyenda ndikayipeza school pamene ili pamene ma secondary school tinalibe okwanira anali patali patali choncho kuli ma secondary school 8 amene amangidwa ma secondary school amenewa ali pa mkanga cdss demera cdss Chinguluwe CDSS, Michulu CDSS, Khotekhote CDSS, Kachulu CDSS, Lintipe CDSS komanso Pemba CDSS ma secondary school 8 ndipo pamene tikukamba pano ndikuti mwana aliyense amene ali msinkhu wopita ku secondary school secondary school ili pa mtunda umene atha kuyenda kukafika ku secondary school uh, zipinda zophunzirira ndi zochuluka ndithu pafupifupi sukulu iliyonse pamangidwa zipinda zo- zo- zophunzirira mwachidule ndizikamba za mabloko bloko imene ili ndi maclassroom awiri tili ndi nsalula zone pa nthundu pa mtumbira pa ntchentche ndi pa chigombe matenje zone pa joni chikombe

chilumba tili ndi namachete mgwirizano pa linthipe pa msunga komanso pa pa pemba makalasirumu akupitira malingana ndi mafezi amene anamangidwira Ah, katelera zone tili ndi pa katelera lungumadzi ndi msindikiza pa lifidzi tili ndi ah, chikowa chikhadwe komanso mkhula chipoka zone tili ndi nsauka ndi thokozani Ngozi zone tili ndi Chimsolo phase inanso tibwerere ku Nsalula inamangidwa pa na Thundu school, Mtumbira school, Ntchentche school ndi Chigombe. Matenje zone John school, Chikombe e, ija inali Chigombe ku Nsalula koma Matenje ndi Chikombe, Nema, Sambamfumu ndi Matenje. Kalembo zone tili ndi Chilanga school. Mwachidule amenewa ndi mabloko amene amangidwa kuno ku salima muja ndanenera bloko iliyonse ili ndi maklasirumu awiri nde titi tiwerengetsere maklasirumu ndiye kuti mabloko amenewo times 2 ku secondary school kunali vuto lalikulu ana amene amakhoza standard 8 anali ambiri koma amene amapita ku secondary school mwina one quarter chabe enawo timasowa nawo kuti tipita kuti ndi ana oti akhonza standard 8 akanayenera kupitiriza maphunziro awo choncho masukulu 8 amene amangidwa achitisa kuti uh, nambala ya ana oti apite ku secondary school ichuluke pafupifupi community iliyonse kuli secondary school mwana atasankhi atakhonza mayeso ndikuti ali ndi mwayi waukulu kuti apite kukayamba maphunziro a secondary school pankhani yonjezera ma classroom inu mudziwa ku salima kuno nkotentha pamakhala povuta kuti aphunzitsi athu aphunzitsire panja komanso mvula ikabwera ana aja akamaphunzira panja zimene zimatanthauza nzoti ana akuphunzira panja aja amathawa mvula ija nkukalowa makalasi amene ophunzirira anzawo zimenezo zimatanthauza kuti pa sukulu paja tsiku lililonse pamene ikubwera mvula ndikuti ana saphunzira ndiye nanga mvula imabwera kangati pa chaka masiku onse aja upeza kuti ana sakuphunzira ndiye kubwera kwa makalasirumu ambiri amenewawa zithandizira kwambiri quality ya maphunziro athu komanso ana aziphunzira masiku ambiri mu uthenga omwe adapereka ku nyumba ya malamulowu a chakwera adanenanso kuti m'bomali mwalembedwa ntchito aphunzitsi okwana 290 koma kafukufuku wathu wapeza kuti chiwerengero cha aphunzitsi omwe adalembedwa ntchito sichidakwane 200 kafukufuku yemwe zili kuti wapanga wapeza kuti m'bomali mudalembedwa aphunzitsi okwana 171 atsopano tidayankhula ndi bwanamkubwa wa bomali a james mwenda kuti afotokozepo pa izi tikudziwa kuti uh, kukwera pa ntchito ndi chinthu chimene aliyense amene analembedwa ntchito amayembekezera ndiye ndi chinthu chimakhala chinthu cholimbikitsa uh, kwambiri mtima uh, anthu ogwira ntchito makamaka aphunzitsi akamakwezedwa ndiye choyamba nchoti ife ngati salima district council chinthu chimene tachilandira bwino kwambiri kuti aziphunzitsi athu akutha kukwezedwa pa ntchito komanso aziphunzitsi ena akutha kulembedwa ntchito chimene chithandize kwambiri kuti map- nkhani za maphunziro zipitire patsogolo ndiye ine ngati bwanamkubwa wa salima district council nkhani imene yokweza komanso kulemba aphunzitsi achiwani ndayilandira bwino kwambiri chifukwa kuti ili m'malingaliro athu oti titukule uh, tikweze patso, tipitise patsogolo nkhani za maphunziro kuno ku Salima tikudziwa kuti sitinafikepo pamene tikuyenera kufika tidakali ndi uh, kusowekera kwambiri kwa aphunzitsi kuti uh, alembedwe ntchito ndi cholinga choti uh, afikire paliponse pamene pali sukulu uh, ndi cholinga choti ana kuno ku Salima alandire maphunziro apamwamba uh, Chitukuko china chimene a Chakwera adachitchula ndi kukonzanso kwa malo ochitira ulimi wa mthirira a Lifidzi. Tinafufuza zoona zake za nkhaniyi. Mtsogoleri wa dziko linoyu a Lazarus Chakwera adatinso boma lake lakonza malo ochitira ulimi a Lifidzi amene adawonongeka. Koma kafukufuku wathu wapeza kuti malowa sadakonzedwe akuluakulu owona za ulimi wa mthirira m'bomali atiuza kuti ntchitoyi sidayambe kamba koti ili pa gawo losaka omwe adzayigwire a oble chikhwengwe nkhata ndi mkulu woona za ulimi wa mthirira m'bomali damu ili ndi mbali imodzi ya scheme ya lifidzi irrigation scheme imene ili kuno kwa TA ndindi m'mudzi mwa chimoga damu ili ndilokula 100 meters by 100 meters kuya kwake ndi 2 meters pita pansi nde kubwera kwa damu ili inabwera limodzi ndi skimu imene ndatchula kuti ndi lifidzi irrigation scheme imene ili- ili yokula 540 hectares skimu iyi ili ndi magawo awiri pali gawo lina la 300 hectares kumene timanena kuti ndi, nthawi- ndi malo oti tizithirira nthawi zonse nde pali gawo lina imene 240 hectares imene ili yoti nthawi ya mvula ikavuta alimi akhoza kumagwiritsa ntchito madzi omwewa a m'damu kumathiririra ncholinga kuti mbewu yawo azathe kukolola bwinobwino damu ilili ndi limodzi mwa ma- magawo ena amene afuna kuti akonzedwe ku lifidzi kuno damu ilili mmene mukuonera mbalimbalimo munadyeka simunali choncho ya mmene akamkhali timasilopu totsika bwinobwino yokamwamba kukafika pansi mwachifukwa cha mmene kunali anangolimanga lopanda kodi ladothi lokhalokha sinali la concrete kapena la miyala koma ndi ladothi ndi madzi aja akalowa mphepo ija ikamaputa madzi aja akamayenda amakadya dothi lija la ma- la- la- la- la- makoma a madamu aja nkumagweranso muti kumagweranso mdamu momuja nde chifukwa chimene chocho lapangisa kuti damu lija lisakhalenso mmene linalili volume yake ichepe komanso eh, ma- ma- makoma lake ija ma walls ake aja adyeke mmene mukuonera nde ndi mbali imodzi yonena kuti damu ili kukonzedwa kwake ndi ma walls amenewo 100 meters by 100 meters by 100 meters komanso kufukulanso dothi lonse mmene linapita pansi paja kuchosa ncholinga chokuti tizikhala ndi madzi okwanira alimi aja azakwana kumunda kuja azithirira ndithu season yonse mmene imafunika izikhalira Ah, pakali panopa tikhoza kunena kuti tili pa stage ya procurement ya contractor imene ikupangidwa ndi anzathu aku project ya agcom ndithu ndoti ma rehabilitations onse ntchito zonse ziyambika no akakhala kuti contractor-yo wabwera pa site kwa pakali panopa contractor sanazatipase ngati ku district uno kuti contractor uno ndi uyu akugwireni ntchito kwa chimene anabwera kuzangopanga assess ndi kutenga zofunikirazo kuti akathe kupangira kupezera contractor alimi ndi 274 pamenepopo ndiye kuti ndi 97 97 ndi azibambo balance ndiye kuti ndi azi, a- azimayi izathandizira chifukwa chakuti mmene tinkapanga design damu ilili limene lizithirira malo ochuluka 300 hectares kwa pakali panopa ma- malo amene akuthiriridwa ndi 298 to 200 hectares sitipyola pamenepopo chifukwa chakuti madzi umomu ndi ochepa ndiye akapanga rehabilitate ndikuti 300 hectares yonse imene inkafunikira poyambirira ija tizakhala tikuitani tikuyikwanirisa kulima chifukwa kuti madzi tizakhala nawo ochuluka ndithu kuno kwakukulu ndikuti ndi chimanga nkhani za masamba panopano nyemba zimene zikutengano 90 percent ya mbewu za ku skimu zimene zikulimidwa komanso kuti chinangwa mbatata tomato ndi zinaso za masamba zosiyanasiyana achakwera anakhudzaponso nkhani yokhudza zipangizo zotsika mtengo zipangizo zimenezi zaulimi kuti iwowa boma lawo lakwanitsa kuthandiza komanso kufikira alimi ochuluka mboma limeneli la salima atolankhani athuwa adatsatiranso bwinobwino kuti amvetsetse kuti kodi ndi anthu ochuluka bwanji amene apindula ndi zipangizo zimenezi za ulimi zotsika mtengo mu ndondomeko ija ya aip mu uthenga wake mnyumba ya malamulo mtsogoleri wa dziko lino lazarus chakwera anati anthu okwana 205,000 125 m'bomali apindula ndi ndondomeko ya AIP kuyambira chaka cha 2020 koma kafukufuku wathu wapeza kuti anthu okwana 340,000 ndi amene akhala akupindula ndi ndondomekoyi amaliya belo ndi omwe amayang'anira

344,072 Ah, zaka zambuyozi kapezedwe ka feteleza kanali kabwino ndithu koma kungopatula mwina madera ataliatali chifukwa chonena kuti kunali kovuta mwina kufikirako koma fetelezabe amapita koma mwina mu- ngakhale mochedwerako chifukwa amapita mu- amapanga mobile vending chaka chinocho zinativuta feteleza feteleza anavuta chifukwa choona kuti pakati nthawi ina yake fetereza anasiya kubwera kusalima kuno nde zinapezeka kuti anthu akulima nthawi yothira fetereza umapeza kuti fetereza akupita kumsika ukusowa koma ino programu iyi yayenda bwino ndithu fetereza amapezeka anthu ambiri akhala akupindula kusalima kuno mmoyo miyoyo ya anthu yakhala ikusintha chifukwa choona kuti anthu ambiri njala samapanga samavutika ndi njala chifukwa amakhala ndi zokolola zokwanira komanso zina akakolola zochulukira amagulitsa ndi kumathandizira pa khomo koma chaka ichichi chaka chatha ndi chaka chino salima kuno tinagwidwa ndi ng'amba zomwe zinapangisa zomwe zapangisa kuti anthu akolole mochepa ngakhale anthu akupindula ndi ndondomekoyi tapeza kuti kwa anthu ambiri zipangizo monga fetereza sizidawapindulire kwenikweni chaka chino kamba ka vuto la ng'amba limene lidakhudza kwambiri mbewu izi zapangitsa kuti anthu ambiri asakolole monga kale tidacheza ndi a joyce panda komanso a julius monjeza omwe ndi alimi a m'dera la mfumu yayikulu ndindi m'bomali mbuyomu timapindula koma mu chaka chinochi sitinapindule chifukwa ndi mmene zinalili zinthu januwale imene imayamba mvula kwathu kuno ndiye mvula itayamba januwale tinadzaladi mma 1 januwale wena ma 2 januwale wena ma 3 januwale ndiye kupezeka kuti januwale mvula inali bwino ndipo mmera unadzuka bwino kwambiri ndiye tinauoneradi kuti ah, anthu tipindula ndiye tilambapo tande fertilizer yatuluka masamba awiri awiri muja zimakhalira muja monga ngati za ulimi tinakathira fertilizer woyamba kenaka titathira fertilizer woyamba tayamba kupalira ndithu bwinobwino kenaka labwera dzuwa dzuwa dzuwa dzuwa dzuwa tayamba kulira tsopano mvula mmera wayamba kufota kenaka kufota mmera mvula sikudzayambaso pamene timakathira fertilizer wachiwiri oti akulitse tsopano kuti chimanga chibale taona kuti aa mvula tsopano yasiyanso ndiye kuyambira mwezi umenewuwo wathawu mvula yosabwera mpaka chimanga chija tsopano ana aja akuyamba kuti azikakanuka sanakakanukenso ayi kufera kumimba komweko ndiye dzuwa lokhalokha tikuona kuti mvula tsopano ikubweranso mwezi uno pamene chimanga chatani chafa kale moti sitidapindule ulendo uno fertilizer yotsika mtengo ndithu inatithandiza pa nthawi imeneyoyo ndipo timakolola dzuwalo limabwera koma linali loonekadi linali lomverera koma mu chaka chathachi ndi chaka chino sitidapindule china chilichonse takhala ngati kuti panopo njala yalowanso mu epulo eh, tilibe china chilichonse oti ngakhale amene ali ndi 2 acres kapena 3 acres sanganame kunena kuti panopo ndakolola chimanga mwakuti bwanji ayi feteleza ndiye tinathira fuka feteleza manyumba mulibe yense tidathira ndithu koma dzuwa limene latipweteka ife kwathu uno kuchipoka Ah, ndondomeko imeneyi idayamba kundipindulira 2020 monga tafotokoza achambiri aja azanga aja Ah, kufikira leroli 2024 imenenso ndapindulanso uh, ndikutukuka nayo ndondomeko imeneyi komano ndondomeko imeneyi ndikhoza kunena kuti yandipindulirako kwa zaka ziwiri zapita mbuyozi uh, chaka chinochi kukolola kwake kwakhala kwakuvuta kwambiri malinga ndi mmene uh, nyengo ilili idali idalili pakatipa kudali chilala cha judzuwa kwambiri e, nde chimanga sidachite bwino kuno kwa tiyendindi tikatengera masiku uh, zaka zambuyozi Ah, ndondomeko imeneyi imathandiza kwambiri m'makomo anthu amakolola ndithu zochuluka koma tikatengera ndi mmene takololera chaka chinochi chavuta kwambiri malinga ndi mmene tikufotokozera kuti ah, kudagwa chilala cha dzuwa Ah, zaka zambuyozi timakolola ndithu koma mu chaka chinochi zimene tapeza zochepa kwambiri kuti matumba awiri a fetereza onse alowa koma zimene tapindula zochepa kwambiri kusiyanitsa ndi mmene timakololera zaka zambuyozi timapeza ndithu chakudya choti chaka chonse chimakwana koma chaka chinochi ndichoti sichingakwane kudya chaka chonse monga mmene munthu amayenera kuti azidya pakhomo kusalima kudakambidwanso nkhani ya mtukula pakhomo kodi ntchito imeneyi ikuyenda bwanji atolankhani athuwa adayitsatira nkhani imeneyi ya mtukula pakhomo
mtsogoleri wa dziko lino lazarus chakwera anati boma lakwanitsa kupereka ndalama kwa anthu 11,814 pansi pa ndondomeko ya mtukula pakhomo m'boma la salima times idafufuza kwa akuluakulu oona za chisamaliro cha anthu ndipo idapeza kuti chiwerengerochi ndi chomwechi a thumbiko mbale mkulu woona za chisamaliro cha anthu woyang'anira ndondomeko ya mtukula pakhomo m'bomali akufotokoza zambiri za momwe ndondomekoyi ikuyendera program ya mtukula pakhomo kuno kusalima inayamba 206 nde kuchoka pa 206 po tasinthako anthu amene amapindula ndi mtukula pakhomo timasintha pakapita zaka 4 so panopa tasintha chaka chatha kutanthauza kuti amene akulandira panopa ayamba kulandira ndalama chaka chatha poti tasintha ena abwerapo ena amene akupindula so target yathu kuti tifikire aliyense ndi 12200 makomo amenewo komano panopa takwanitsa kufikira mabanja 11000 chifukwa chakuti mabanja enawo otsalawo kuti akwane 12200 iwo ndi mabanja oti mukanali mavuto ena amene tikuwakonza mwachitsanzo ena anasamuka anachoka kusalima ena munthu amene analembetsa kuti ndi mutu wa banja anamwalira komanso ena mabanja anatha nde zikateno pamakhala ndondomeko imene timapanga kuti tisinthe kuti adzilandira ndoyenerera so panopa amene akulandira ndalama tikunena ngati tsiku la lero 11000 kunoku pali activity kamene akuti program imene timati monitoring imene timayendera ma makomo amene akupindula ndi ndalama za mtukula pakhomo nde china timafunsanso kuti kodi ndalama zimenezi agwiritsa ntchito bwanji so kuchokera mu ma results kapena kuti mukafukufuku amene timapangayo manyumba ambiri akumanena kuti akukwanisa kupititsa ana awo sukulu ndi ndalama zimene amalandira za mtukula pakhomo akukwanitsa kumagula mayunifomu ndi zipangizo zina komanso ena akwanitsa kumanga nyumba zabwino zinthu zoti am- anali ndi nyumba zosakhala bwino koma anakwanitsa mwina kugula malata kuchoka ku mas- manyumba oti osakhala bwino enanso ndalama zomwezi apanga ma, ma, ma banki nkhonde amene akumakwanitsa kuthandiza kuti ndalama ija ichuluke kuti imene amalandirayo ikhale ngati achuluka komanso ena akumagula zifuyo zing'onozing'ono ngati mbuzi ndi, ndi nkhuku komano banja lija timalipempha kuti atipatse mtsogoleri wawo amene timamutchula kuti head of house ndi amene timamulemba kuti adzilandira ndalama ndi anthu awa on average amalandira ndalama zokwana 8000 pa mwezi komano ndalama zomwe amalandira anthu a mtukula pakhomo zimasiyanasiyana zimasiyana kutengera zinthu zingapo mwachitsanzo ndalama ije imagawidwa kuti munthu mmodzi amalandira ndalama zingati anthu awiri amalandira zingati mpaka nakufika pa anthu folo zikakhoti anthu akuchuluka ndalamaso zimakwera komano zikafika pa anthu folo zimayimira pene paja komanso palinso nkhani yoti ana opita sukulu chifukwa choti cholinga china cha mtukula pakhomo ndi chopangitsa kuti ana adzipita sukulu so munthu amene ali ndi ana amene apita sukulu amapatsidwanso kandalama kamene timati bonasi pa mwana aliyense mwana wa ku sekondari amalandira 4000 wa primary amalandira 2000 kutanthauza kuti ngati mukhomo muja muli ananso opita sukulu ambiri ndiponso ndalamaso ija imachuluka mwachoncho makomo aja amalandira ndalama zosiyanasiyana sikuti aliyense amalandira zofanana zimangotengera kuti muli anthu angati komanso ana opita sukulu alimo angati ndiye zikaphatikizidwa ndizo zimapangisa kuti khomo lizilandira ndalama zingati so ndalama zimakhala zosiyanasiyana mmene ndakambira kuti mtukula pakhomo anayamba ndi kalekale timagwiritsa ntchito njira ziwiri muchizungu timati community based approach ndi proxy means test muchichewa ndi nkhani yoti community based approach ndiyo timapita ndi ma- timapita ndi nambala kumudzi mwachitsanzo tifuna kuno kwa anthu makomo 2000 or 200 okhaokha aja asankhane ndiyo community based approach komanso proxy means test kutanthauza kuti akasankhana anthu aja maina aja ifeyo timatumiza azilangizi amene amakacheza ndi anthu aja akacheza nawo kutsatira zimene acheza nawo mwachitsanzo kukafunsa muli mwa anthu angati mmadya kangati muli ndi munda ochuluka bwanji zipangizo za panyumba ndi zotani akatiyankha zimene zija timakalowetsa mu kompyuta imene ndi timati management information system mis ndiye tikalowetsa mu kompyuta muja kompyuta ija ima imapanga analyze mayankho amene a- ayankha anthu akumudzi aja ndiye imapanga rank kuwona kuti khomo losaukitsitsa ndi liti ndipo lochitako bwino ndi liti ndiye pali paja pamene timatenga anthu amtukula pakhomo izi zili zakalekale komano kuyambira chaka chatha anthu amene asankhidwawa tinasintha poyambira polowera ndi pa ubr ubr kutanthauza kuti unified beneficiary registry ndi ndondomeko imene boma linakhazikitsa kuti ntchito zilizonse zachitukuko zizitsatira ku ubr mwachoncho panopa sitimapita ndi mayina ndi ma sitimapita ndi figa kumudzi kuti anthu asankhane okha alembane okha ayi panopa zinasintha mu ndondomeko ya ubr muja tinacheza ndi aliyense wa mu boma la salima kaya ndi olemera kaya ndi osauka komano aliyense tinacheza naye ndiyeno mayina kutanthauza ali mu nkhokwe ndiyeno pulogalamu iliyonse imene imathandiza anthu kaya ndi climate smart kaya ndi ife amtukula pakhomo timakapita mu kompyuta muja mu nkhokwe muja timakhala ndi zimene tikufuna kuchokera kwa khomo limene tikulifunalo mwachisanzo ife amtukula pa khomo zimene timayang'ana ndi zinthu ziwiri timayang'ana banja limene losaukitsitsa komanso limene lilibe mphamvu ndiye tikayika ma variables amenewo mu kompyuta muja imatibweretsera mayina amene zikuwakhudza zimenezozo ndiye tikatenga mayina aja mu ubr ndiye timapita kumudzi tsopano kutanthauza kuti timakhala tsopano kukapita stage ija tinkayidumpha timayambira kalekale ija timapita kumudzi ndi maina aja ndi kukawafunsa anthu aja akumudzi aja kuphatiza ati pali mafumu awo kuti maina amene tabweretsawa kodi ndiosaukitsitsa komanso ndiovutikitsitsa komanso alibe mphamvu ndiye anthu akumudzi ndi amene amatiyankha motivomera pomavomera maina ena amene akuwadziwa kuti ndiosauka ena amene sali osauka amachotsa ndiyeno pamene pamene pakusiyana kale ndi panopa so ndondomeko ndi yabwino ngakhale kuti pena sizimalepherabe ziwiri zitatu zovuta komano chomwe chikuvuta ndi chakuti anthu afuna azikhalabe ndi mphamvu zomalowetsapo anthu mwachinyengo zimene sizololedwa nde ubr ndi policy kapena ndondomeko ya boma imene tifuna tiyitsatire kuchoka pano kupita kutsogolo
achakwera adafotokozanso kuti boma lawo lakhala likupereka ndalama kwa anthu pansi pa ndondomeko ya mbwezera chilengedwe iwo adati anthu 20,000 adapindula ndipo ena 106,744 adapindula mu ntchito yapadera yothandiza anthu kutsatira mavuto odza ndi namondwe osiyanasiyana omwe adakhudza bomali pamene anthu 9,000 960 adathandizidwa atakhudzidwa ndi zotsatira za El Nino. Titayenda madera angapo tapeza kuti mndondomeko yambwezera chilengedwe anthuwa amagwira ntchito yodzala mitengo komanso kukumba mayenje kuti madzi asamakokolole nthaka makamaka m'minda ya anthu a eliya mbowa komanso a esta nkhoma ochokera mdera la mfumu yaikulu salima mboma la salima ndi ena mwa anthu omwe akupindula nawo mu ndondomekoyi ntchito imene tikugwira kuno njambwezera chilengedwe tidayamba 2021 ntchito imene tikugwira kuno ndikukumba mayenje ngati maswale tikati maswale ndi mayenje imene timakumba kuti madzi asamathamange azikhala ngati akubulokedwa akachoka pa dzenje lino pita dzenje lina pang'onopang'ono cholinga choti nthaka isamakokoloke ndi chachiwiri tilinso ndi mwayi oti kwathu kunonso pa ntchito imeneyi tikudzalanso mitengo imene ikuthandizira kuti mvula isamathe kuthawa kwenikweni chifukwa cha mitengo imene tadzala kunoyo mayenje amenewa tikufotokoza zonena kuti atithandizira tikalima malo amene ali woonongeka timatutulapo mbewu mosiyana ndi amene sadakozepo timayenje tina tilitonse pamalopo azathu enanso amene sadathe kukwanitsa zinthu izi tikupemphanso akuluakulu amene adayambitsa pologalamu iyi kuti akafikirenso dera limene nawonso akapindule ngati mmene ifenso tikusangalalira ntchito imeneyi timapanga zopanga maswale ngati amene mwaonawa komanso timadzala vetiva komanso tidadzala mitengo imene imathandizira kubweza kubwezeretsa chilengedwe mdera mwathu tikakumba maswalewo timati tikapanga tikakumba ndikuti timayala zoti tiseme kuti tikasema ukamabwera mvula adzitetezera kukokoloka kwa madzi komanso kukokoloka kwa nthaka ntchitoyi apapa ndi chaka chino ndi chachitatu ine ndikugwira nawo ntchitoyi a gift majawa ndi mlangizi wa zosamala nthaka mbomali ndipo akufotokoza zambiri za ndondomekoyi ntchito ya climate smart enhanced public works program inayamba kuno ku salima mchaka cha 2022 ndipo pamene tinkayamba tinayamba ndi makachimenti 16 koma kufikira panopo tili ndi makachimenti 18 makachimenti amenewa ayala kuchokera ku mwera kwa boma lino la salima kukafikanso ku nofi kamene kuli kumpoto malire ndi nkhotakota Ah, mwachoncho yathandizira kuteteza minda yambiri ya alimi imene nthaka yake inakokoloka kwambiri koma vuto lokokoloka kwa nthaka lacheperapo chifukwa choti m'makachimenti m'menemomo ntchito zomwe zikugwiridwa ndi zosamala zachilengedwe nthaka madzi komanso mitengo tabzala mitengo yambiri takwanitsanso kuti titeteze minda yambiri kuti alimi azitha kukolola zochuluka komanso alimiwo akupezako kena kake kamene m'mabanja awo akuona kuti kakusintha moyo wawo wa tsiku ndi tsiku tafikira kugwira ntchito ndi anthu okwana 22792 koma target yathu as a district ndi 23315 ntchito imeneyi timayigwira m'maphases ngati pachaka paja timakhala ndi mafezi 4 ndiye tikati fezi ikutenga masiku sate anthu aja amagwira ntchito masiku sate ndipo amalipidwa pa tsiku akatha masiku sate amalandira ndalama yokwana 48000 ndi amayenera kuti agwire mondondozana mpaka nakwane ndithu masiku 120 imene aliyense adamuyikira moti apapa tangomaliza kumene phase number 4 ya chaka chathachi ndinso anthunso analipidwa kale moti chakachi changoyamba tikudikira kuti tiyambirenso ngati chaka chinocho cha 2025 2026 tiyerekeze kuti pulogalamu yoteteza nthaka munthu aliyense ali ndi mulingo ku project iliyonse kuli foreperson kapena kuti kapitawo amene amagawa ndime munthu aliyense tiyerekeze kuti project ili ndi anthu 30 chitsanzo munthu aliyense akuyenera kuti abwere ntchito abwere ku ntchito agwire mulingo umene ntchitoyo imenera kugwirika tiyerekeze ngati kuti kukumba swale munthu mmodzi amenera kuti akumbe 4 square meter koma kuti tiyiwerengere bwino foreman amayika anthu aja atatu atatu kuti akumbe mwina kamtunda ka 9 meters ndikukasema bwinobwino akamaliza nkugwaza bwinobwino pamene pathu akachongetsa kwa foreman kuti atha kuweruka akaweruka mawa abweranso adzampasa ndime ino ndipo aliyense amenera kuti agwire akwanitse mlingo umene foreman wamuuza kuti agwire komanso malingana ndi malamulo ake kuti munthu akuyenera kuti aweruke akamaliza mlingo umenewu munthu amene sanabwere ku ntchito tikiti sitani pamenepo simayenda ndikuti pakaoneka kuti munthu anajomba sangalandire ngati ndalama zija nanena 40000 akalandira less ndi masiku amene wajomba aja tafikira malo ambiri monga mukudziwa kuno tilili kuno ndi kwa a gulupu a Maonga a gulupu a Maonga ali ndi dera lalikulu milingo nanena ija ikamatha masiku 30 a phase imapezeka kuti tafikira dera lalikulu limene tateteza and zikupinduliranso kuti dera lino ambiri ngakhale kunali ng'amba fact chaka chinochi kuno ku Salima kwathu kuno vula idasiya pa 28 february koma anthu amene anali ndikuthekera kuti mmunda mwawo awayikira ma structures ma assets ngati awawa munali chinyezi chambiri chimene mbewu simaoneka kufota yakula bwino ende akuoneka kuti angokolola kumene koma anu akenso achitira umboni anena okha ndi mbewu mmene zikuonekera pamalo pano
tinayankhulanso ndi ena mwa omwe akupindula ndi ndondomekoyi a godfrey chipse komanso a Maliya Longwe ochokera mdera mfumu yaikulu kalonga m'bomali. kumbali ya mtukula pakhomo ndayamba kulandira chaka yatha 5.4 low umene nayamba april kwa ineyo ndimalandira pa mwezi ndalama yokwana 35500 eh, ndiye pa miyezi iwiri ndidadzalandira ulendo woyamba ndidadzalandira 61000 eh, ndiye padadzatha choncho padadzatha si miyezi 4 ndadzalandira ndalama yokwana 170,000 ya miyezi 4 ndi ulendo wathawu tinalandira miyezi 5 ndadzalandira ndalama yokwana 220,000 chifukwa chakuti anaonjezera ndalama yachimanga pomwepo ndiye pa ndalama imeneyo yandithandiza chifukwa cha wana asukulu ndinaphunzitsa ana ku sekondale komanso ndagula mbuzi pa ndalama imeneyoyo komanso yachakudya imene anationjezerayo ndagula kathumba kamodzi kamene ndaika m'nyumba poyamba mmene sindimalandira mtukula pakhomoti ndinali mavuto koma makamaka kumbali ya ana kupititsa sukulu ndimkavutika koma panopa kumbali ya ana sukulu sindikuvutika komanso kumbali ya chiweto pano ndimaona kuti mwina ndikalandiranso china ndigulanso chi- ndigulanso chiweto china chake ndapindulapo kugula mbuzi ndidapindula nditalandira ndapindula kwambiri kugula mbuzi ndipo moyo wanga ndi anansowo amene ndikuphunzitsa sukulu ndiwagulira uniform ndiwagulira china chilichonse ponena ku, ku sukulu kuti bambo adandisiya ndikuthandizika ndi zimenezi mtukula pakhomo
Msonkhano umenewu a Chakwera anafotokozanso kuti boma lawo lakwanitsa kufikira anthu ochuluka m'boma la Salima ndi ngongole za NEEF ndipo adati anthu alandira ndalama zokwana 3.7 biliyoni kwacha m'bomali. Atolankhani athu anatsatiranso zimenezi.
mu uthenga wawo a Chakwera adafotokozanso kuti anthu okwana 5529 adalandira ngongole ku bungwe la NEEF kuphatikizapo ngongole yomwe idaperekedwa kwa anthu amalonda ang'onoang'ono 6994 a m'bomali a Mahopo Stambuli amachita malonda ogula mbewu ndipo iwo adakwanitsa kutenga ngongole ndalama zokwana 30 miliyoni kwacha ngongole ndidatenga pa 30 july inali 30 million yes ndapindula nayo kwambiri chifukwa nditatenga 30 million nditathamanga pa ground ndakwanitsa kugula plot kumanga mpanda panopa ndikuyembekeza kuti ndimangepo nyumba ngongole ya NEEF ndi ya ku banki timasiyanitsa chifukwa ku banki kumakhala chiwongola dzanja chochuluka pamene ku NEEF chiwongola dzanja ndi chotchipa ayi ine sindine wandale ayi koma ndine munthu olimbikira nde a NEEF nditapita kukapanga apply ataona kuti ndine munthu olimbikira ngongole adani- adandipatsa osati chifukwa cha ndale koma chifukwa cholimbikira e, pulano yoti nditenge ina ilipo chifukwa ndayiona ubwino wake ndi yabwino zedi ndikufuna nditatenga olo 100 miliyoni kuti ndipange top up business yanga ndi ndalama mmene ilili kuti mwina mpamba upite patsogolo business imene ndimapanga ndimagula mbewu ndimagula monga soya chimanga ndi mpunga fodyaso ndimagula kwambiri chifukwa ngati adandipatsapo 30 ndabweza mosadodoma mosanendelera ndi kuti 100 million sindikuiopa chifukwa ikhala top up pa business ndalama zimene tili nazo kale chifukwa ndimafuna ndigule chi- ndigule chimanga cha 200 chakuti miliyoni ndigule soya 200 chakuti miliyoni ndiguleso mpunga Da- yanga pano ndi 500 miliyoni nkonjezera ndi 100 miliyoni ikhale ndi 600 miliyoni wodzagulitsa mbewu chakumapero kwake ndiona ngati kuti mwina tikhala ni ndalama fupi kumakwana 1 biliyoni kodi nkhani ya magetsi ikuyenda bwanji m'boma la salima a chakwera adanena kuti boma lawo lapititsa patsogolo ntchito za magetsi atolankhani athuwa adapita kukadzionera okha kuti kodi zimenezi zili pati mtsogoleri wa dziko linoyu adafotokozanso kuti boma lake lalumikiza magetsi kwa makomo okwana 10979 kudzera mu ndondomeko ya malawi electricity access project meap komanso makomo 94 kudzera mu ndondomeko ya malawi rural electrification program marep m'bomali a chris lunguzi a m'dera la mfumu yaikulu salima ndi mmodzi wa anthu amene adapindula ndi ndondomeko ya meap iwo anatsindika kuti moyo wawo udasintha kwambiri kamba kakulumikizitsidwa kumagetsi pakhomo pawo ndondomeko ya magetsi njonena kuti pakhomo pakakhala mdima pamakhala pavuta two ananso amapita amaphunzira kupita kusukulu kamawerenga chimakhala chinthu chovuta kuti wawerenge ndipo pakakhala magetsi zimakhala zabwino zolona amawerenga kwa nthawi yonse usiku wonse koti mbuyomu tinkagwiritsira ntchito yacha magetsi a ujeni dzuwa Ndiye nkona apa ya chachiwiri chabweranso ya magetsi nkoti zikavuta ya kupereka kujeni ku magetsi a dzuwa ndiye kuti zigwiritse ntchito chani ngati magetsi a escom chaphindu chake choti chabwera zabwera izizi nzoti ndinosangalala kwambiri chifukwa chilichonse pakhomo pakuyenda bwino tulonso tikukhalanso tabwino zedi mowala mnyumba Estere Chimangeni a m'dera la mfumu yayikulu Kalonga amene apindula ndi ndondomeko ya marep akufotokoza zambiri chiyambi chokubwera mag- cha magetsi chinayamba motere tinayamba nkumva kuti kubwera magetsi aulere nde kunapezeka kuti tinagula chani zipangizo za mkatimo tinagobetsa kupezeka tinakhala chaka kenako tinkakayikira kuti magetsi sabwera taononga ndalama koma kunapezeka kuti 2025 uno atibweretsera magetsi alowa moti panopa tikupindula chifukwa tidasiya kugula mjani mabatile kuyika mu mtochi panopa tikuyatsira magetsi olonso mafoni tikuchaja mwaulere tikusiyanitsa chifukwa choti kalelo pena timakhala mu mdima mwina ndalama yativuta yogulira mabatilewo timakhala ndithu ndiye panopa tikusiyanitsa chifukwa choti akayaka magetsi tikumangoyatsa mukungowala m'nyumbamo
a Chakwera anafotokozaponso kuti boma lawo lakwanitsa kuyamba ntchito yomanga msewu wa m5 atolankhani athu adalondolozanso zimenezi kuti kodi ntchitoyi yayamba ndipo kodi pa ground pakuchitika zotani a Chakwera ananena kuti ntchito yokonza gawo la msewu wa m5 kuchoka pa kaphatenga ku Salima kupita ku benga m'boma la nkhotakota ili mkati titakayendera tidapezanso kuti milatho yosiyanasiyana yamangidwa malo angapo a msewuwu mlatho umene udakambidwapo ndi wa lifyodzi umene ndi umodzi wa milatho ikuluikulu imene yamangidwa mu msewuwu tidacheza ndi a Ismail makowa komanso a Grey Mwale omwe akufotokoza za ubwino wa ntchito imene ikugwiridwayi panopa tinanyadira kwambiri chifukwa biliji yatipangisa zonena kuti tikuyenda mwamtendere kwambiri kusiyana ndi kale chifukwa biliji yakale inali yoti yochepa siidali ni mpata ochepa ndiye timapanikizika kwambiri mayendedwe ndiye yamangidwa yanyuwaniyi tathokoza kwambiri anthu akulu apapa kusintha kwake nkuonera kuti kwamangidwa biliji yanyuwani ndiye mayendedwenso ayendedwa bwino kwambiri kusiyana ndi kale galimoto ikamabwera ndiye kuti inanso ikamabwera ina imayima ina kudikira ina idutse ngakhale wanjinga amayima kutenga kuti galimoto ina idutse koma biriji iyi yabwerayi ngakhale magalimoto awiri akumadutsa bwinobwino njinganso mbalimu kumadutsa ndi mtendere okhaokha umene ukupezeka tsopano itamangidwa biriji iyi Ah, poyambirira Pamene tikugwiritsa ntchito bridge limene lili m'munsi la zitsulolo, kunapezeka kuti ngozi zimachitika pafupi pafupi chifukwa choti bridge-lo ndi la single kapena kuti ndi podutsa galimoto imodzi. Nde zikapezeka kuti galimoto ina ikuchokera mbali ina inanso ikupechokera mbali ina zikapatsana dimu, zimapezeka kuti galimoto ya mbali ina imapezeka kuti yaomba ah, mabampala ya bridge-yo. Nde ngozi zinali zoti zimachitika pafupi pafupi. koma pamene bridge lino lamangidwa kupeza kune kuti ngozi zija zachepako komanso zapangitsa kunena kuti kusefukira kwa madzi ngati mbali yakumtunda kuchepeko chifukwa bridge ndi lalikulu komanso adalikweza amwamba ndiye madzi amadutsa mosavuta mmene atikozera msewu umenewu chiyambi choti kwina kwapanga tala kwina akupanga gravel ukukutipatsa chiyembekezo konena kuti wani kumbali ya mayendedwe zizikhala kosavuta kukafika mwina mu nthawi ya changu pamene kumbuyo kumapeza kunena kuti munthu amatenga mwina almost 4 hours kuti akafike ku lilongwe kaya mwina ku chipatala wapangidwa refer ku lilongwe amapeza kuti iwo mwina watenga 4 hours m'malo mwa 2 hours kuti akafike ku lilongwe ndiye izi zikutithandiza ngati kuseva miyoyo ya wanthu
nkhani ina imene adayikamba president chakwera mu sona ya chaka chino ndi nkhani yotenga madzi kuchokera ku salima kupita ku lilongwe kodi nkhani imeneyi ili pati
mtsogoleri wa dziko linoyu adakambaponso za ntchito yotenga madzi kuchoka mnyanja ya malawi kukafika mboma la lilongwe tidayendera malo amodzi a ntchitoyi a lifuwu m'boma la salima ndipo tidapeza kuti ntchitoyi ili mkati
A Chakwera mu sona anafotokozaponso nkhani yokhudza chitukuko chomwe boma lawo lapanga ku kampani imeneyi ya boma ya Salima Sugar ndipo atolankhani athu anafikanso kumeneko kuti akalondoloze bwinobwino kuti kodi zitukuko zomwe adakamba mu sona zachitikadi
mtsogoleri wa dziko linoyu adafotokozanso kuti ntchito za kampani yopanga shuga ya salima sugar zikuyenda bwino mwachitsanzo iwo anati kampaniyi yalemba ntchito anthu okwana 4200 tidayendera malo a kampaniyi kumene ntchito ili mkati a president akunena zoona kampani ya salima sugar ntchito zake zapita patsogolo chifukwa kuti poyamba kunkabwera amwenye ambiri ozagwira ntchito malawi kuno 120 180 koma titafika ifeyo tinapatsa mpata amalawi ndamene agwira ntchito zambiri pa kampani imenepa chachiwiri ambiri ogwira ntchito ku salima shuga amakhala azibambo okhaokha panopa ngakhale maudindo akuluakulu ofesi yanga kuno ngakhale ku factory azimayi tawapatsa mpata kugwira nawo ntchito kusalima chachitatu pali ubale wabwino pakati pa alimi a nzimbe ndi kampaniyi chifukwa tikukwanitsa kuwalipira mu nthawi yake komanso akasowa zipangizo za- za- zolimira mwachitsanzo fertilizer makemikozi akasowa ngati kampani tikuwangongoza cholinga akhale ndi ah, nzimbe za thanzi zopereka ah, chotsekemera chozunacho chambiri ndi shugaso akhale ochuluka mbuyomu panali vuto loti anthu ozungulira asalima samapeza mwayi wa ganyu monga ndakambira koyamba kuti amabwera alendo ambiri koma panopa almost 90% ya anthu amene akugwira pasalima shuga ndi anthu ochokera kusalima komweko amene ali amalawi chifukwa cha ubale umene unalipo olakwika mbuyomo ndi anthu aderalo ndi mafumu ife talowa takhazikitsa ubale wabwino pakati pa kampani ndi mafumu mwachitsanzo akhombeza a makanjira ndi afumu ena a mwanza ndi anthu aja ndi mafumu aja anasiya zija zowotcha nzimbe kuba kulowera mmalo asalima shuga chifukwa aona kuti kampani ija ndiyawo yomwe ndipo ikuwapindulira komanso ngati kampani asalima ili ndi makasitomala ambiri panopa chifukwa choti polemba ntchito tokamba paja sikugwira ntchito kokha kwa kampani kaya katikati mwa factory kapena kuminda ayi koma tapereka mwayiso wa madistributor anthu amene akugulitsa shuga wa salima anali ochepa kwambiri koma panopa tikukwana 60 kapena 70 ndiye chifukwa mukuona mwina ku mchinji mashopu a salima shuga akupezeka ku karonga ku mwanza ku mulanje ku thyolo blantyre lilongwe salima yomweyo kuli amalawi ambiri amene akugwira ntchito ndi salima shuga pogulitsa shuga wa salima kumene amapeza cholowa dzanja kapena commission akugulitsa shugayo izinso ndikuti mabanja amene akuchita moyo umenewu zapangitsa kuti alichita anthu osiyanasiyana ndi mulaso mkhoza kuti figure yomwe munakamba ichi yapapo chifukwa chisipiriti amene a mwayi ogulitsa nawo ndisalima shugayo boma lidati lagula malo dera la mfumu yayikulu maganga imene ikufuna kuti ipititse patsogolo ntchito za zokopa alendo kodi ntchito zokopa alendo zikuyenda bwanji m'boma la salima izi ndi zina zimene a president chakwera adanena mu sona atolankhani athu adathamangiranso kumeneko kuti akaone kuti kodi malo amenewa amene boma lagula mdera la mfumu yayikulu maganga athandiza bwanji pa nkhani ya zokopa alendo mtsogoleri wa dziko linoyu anafotokozanso kuti boma lagula malo oti ligwirepo ntchito zokopa alendo m'mbali mwa nyanja ya malawi mdera la mfumu yayikulu maganga m'bomali times idakayendera malowa mderali times idakachezanso ndi a thomas brighton amene ndi woyimira mfumu yaikulu maganga amene adafotokoza chiyembekezo cha anthu a mderali pa ntchito yomwe boma likufuna ligwire komanso kufotokoza phindu lomwe anthu omwe adapatsidwa chipepeso boma litagula malowa alipeza malo ano boma lidagula ndithu pa mitengo yosiyanasiyana moti anthu ena malo ano adapindula nawo ena amene adalibe nyumba wamanga manyumba ena mwina adalibe mwina ziweto wagulapo ziweto kuchokera pa malo ano Ah, boma lagula malo ano malowa ndi wakulu ndithu kuchokera pano kukafika ku nyanja ndiye kuti ndithu mwina pali kamtunda kamtunda ndithu koma chifukwa choti talephera kukafika chifukwa choti kuli madzi koma malowo boma lagula kuchokera ku mtunda kukafika ku nyanja A, anthu amene wagulidwa malo kuno ndi anthu ochuluka ndithu ndipo anthu aja adachilandira bwino kotero kuti aliyense amatchaja mogwirizana ndi mmene malo ake alili andi boma lidatenga ndalama lidagula malo amenewo anthu opindula pali ena adalibe mwina malo ogona mudziwa kuti nyumba ndi yofunika ena amanga manyumba ena adalibe ziweto wagula ziweto ena mwina zatengeranso mwayi kuti waphunzitsa ana sukulu a kwa t/a maganga kubwera kwa chitukuko chimenechi anthu a kwa t/a maganga ali osangalala kwambiri chifukwa chonena kuti anthu ambiri apeza mwayi wa ntchito moti anthu amene adali pa ulova ndiye kuti apeza mwayi wa ntchito kuti adzigwira ntchito kunyanja kuno mwina eh, amene ali mabuilder agwira ntchito amene ali ma plumbing agwira ntchito ngati chitukuko cha boma amadziwa kuti pamachitika zambiri Ah, ikabwera 5 star tikudziwa kuti dera lathu litukuka chifukwa tili ni msewu wosakhala bwino mmene mukuudziwa anthu amene mukudziwa kuchokera pa lifuwu kubwera kuno kumaganga kumene boma lagula 5 star ndi msewu wosakhala bwino koma tikuyembekeza kuti boma pamene lagula ndiye kuti tikhala ni msewu wabwino tikhala ndithu kumalo kolongosoka ngati kudalibe tawuni mwina tiyiona tawuni chifukwa choti boma latithandiza kuti latigulira malo kuno titimangire 5 star
MG1. Iye mji wanu eh? atolankhani athu anakumana ndi bwanamkubwa wa boma la salima amenewa ndi a james mwenda kuti aombe mkota pa nkhani yokhudza zitukukozi
pomaliza bwanamkubwa wa boma la salima james mwenda anafotokozapo kuti kupatula ntchito za chitukuko zimene mtsogoleri wa dziko linoyu adanena mu sona palinso zitukuko zina zimene zachitika m'bomali a mwenda anafotokozanso kuti khonsuloyi ikugwira bwino ntchito ndi magulu osiyanasiyana pa ntchito zoyendetsa tizitukuko zikuluzikulu monga zotenga madzi kuchoka mnyanja ya malawi salima sugar company komanso ntchito yomanga msewu wa m5 mbomali ndizoona kuti tili ndi zitukuko zina zimene ndi zitukuko zo- za dziko zimene sitinganene kuti ndi chitukuko chathu chathu kuno kusalima Ah, ndi kuno kusalima tili ndi mwayi tili ndi ah, zitukuko zingapo ndithu zimene ndi zitukuko za dziko choyamba mwa icho ndi chitukuko cha msewu ah, wa uh, wa salima kukafika ku nkhotakota umene ukupangidwa uh, chitukuko chimenechi ife tikutengapo gawo uh, ngati salima district council anzathu aku uh, unduna wa za uh, zomangamanga uh, komanso zoyang'anira uh, za um, mayendedwe uh, timagwira nawo ntchito bwino ndipo pamafika nthawi yoti ifeyo timatha kupita ndithu kukayendera zitukuko zimene zimene zikuyendera komanso a contractor amene anatipatsa pa ntchito imeneyi tikugwira nawo ntchito bwino kwambiri pa, pali ntchito zina zimene ife timathandizira ngati kupeza malo oti akapezeko kwale oti athandizire pa malo amenewo ko malo oti tikapeze uh, grevo oti athandizire malo amenewo komanso kulemba kumene anthu ntchito uh, makontrakta amene tikugwira nawo ntchito bwino kwambiri komanso tili ndi chitukuko cha salima lilongwe water project chimene tikuchotsa madzi uh, kuno ku salima kupititsa ku lilongwe uh, chitukuko chimenecho tikugwira ntchito limodzi ndi anzathu a unduna wa za madzi komanso makamaka ku uh, kampani kapena imene ayilemba ya uh, salima lilongwe uh, water uh, project company amene tikugwira nawonso ntchito kwambiri komanso timathandizana nawo pa nkhani yolemba anthu ntchito kudzera ku ofesi uh, yathu kuno ya uh, ofe- yo- zolemba anthu ntchito ndiye ti- pali ubale wabwino kwambiri tikugwira ntchito bwino kwambiri ndiponso tikukhutira ndi mmene ntchito imeneyi ikuyendera pakadali pano komanso tili ndi chitukuko china chimene ndi cha uh, ku salima shuga chimenenso ndi chitukuko cha dziko Eh, amenewonso tikugwira nawo ntchito bwino kwambiri ah, onse asalima shuga komanso a green belt authority tikugwira nawo ntchito pa kumene kunali anthu anape- analandira ah, chipukuta misozi chimene timati compensation ah, ndipo zonse ndithu timapanga limodzi kuonetsetsa kuti ndondomeko zonse ah, zofunika zitsatidwe ndipo ife ngati maso aboma kuno timaonetsetsa kuti tiapatse uh, uh, s- uh, thandizo lililonse limene akufunikira ndi cholinga choti chitukuko chimenechi chiyende bwino
pamenepanso ndiye pamapeto a programu yathu yapadera ya zili kuti imene cholinga chake nkuunguzaunguza kuti kodi zimene adalankhula achakwera ku parliament zikugwirizana ndi zimene zikuchitika pa ground mzanga
ayi ndithu atolankhani athu akuchita moteromo ndithu kutipititsa madera onse komanso maboma onse a dziko lino akuti amalawi azionere okha kuti kodi zitukuko zomwe anakamba achakwera zikuchitikadi zinachitikadi komanso kuti pa ground pali zotani ah, pakadali pano kutsatira zomwe iwo adanena mu sona yawo nde iyi ndi programu yoti izibwera ndithu sabata ina iliyonse ah, tizikupatsirani ndithu zomwe atolankhani athu apeza atayenda m'maboma osiyanasiyana a dziko lino tinene kuti kudali mpungwepungwe sona imeneyi itauluka ndipo ena adakhala akutumiza zithunzi kuti ayi kuno sizigwirizana ndi zimene zilili pamene zina zilizona ndi cholinga cha programuyi nkufananisa zimene anayankhula a chakwera ndi zimene zili pa ground ife chidwi chathu ndi choti tipeze chilungamo chake kuti kodi zitukuko zimene zidakambidwa zidachitikadi kapena ayi kufikira sabata yamawa nthawi ngati yomweyi tingoti mwakoma nonse ine ndi brian banda ndi amayiwa cathy maulidi goodbye

tsiku ndi tsiku timakumana ndi nkhani zina zongomva zina zodabwitsa zomwe zimatisiya ndi mafunso opanda mayankho monga zinachitika bwanji zinachitikira kuti komanso zinachitika liti titsatireni pamene tikufukula zoona za nkhanizi poonera times investigation pompano pakanema wa times